Eh, n balima bamanankan na aw ni tile eh, ne tɔgɔ ye denba jabira ye président du haut conseil des maliens de france vice président du haut conseil des maliens de l'extérieur chargé de la zone europe bi an ko an bɛ bɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn eh, ka kibaruya fana d'aw ma ka sababu kɛ an bɛ waati mun na waati gɛlɛn don an bɛ bana kɔnɔ an tɛ bana mun si dɔn an bɛ ala deli halisa ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma ee gɛlɛya wɛrɛ b'an kan fana o ye an ka papiye ko ye aa mɔgɔ bɛ wele mun wele ko nina o gɛlɛya bɛ jamana in kan aw bɛɛ b'o kalama o yɛrɛ sababu la mankan dɔ wulila eh, kalo tɛmɛnen tile tan naani na le 19 février donc consulat attaquéra minnu y'a consulat y'a attaqué ka sababu kɛ ko nina ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan u y'o de fɔ ko nina ko gɛlɛyara donc u dusu tiɲɛna a kɛra attaque ye kabiri o kɛra consulat yɛrɛ datugulen don kɔnsila datugulen don o kɔfɛ minisiri yɛrɛ bɔra mali la ka na ministre des maliens de l'extérieur a nana ni maliyɛnw sigira yan an y'an hakili jakabɔ nina ko in kan sababu mun nana ni kɔnsila yɛrɛ atakili ye an bɛ se ka mun fɔ maliyɛn c'est vrai que nina ko in nin tɛ problème kura ye nin problème mɛnna sen na mais haut conseil ye baara caman kɛ ne kɔni bɛ se ka mun fɔ c'est que nin ko in haut conseil jɔyɔrɔ tun ye mun ye gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan an y'a information bɛɛ di ka détail bɛɛ kɛ ka proposition yɛrɛ kɛ kabiri nin mankan ma wuli an yɛrɛ ni ambassadeur taara fo foyer kɔnɔ a taara petit pierre la a taara yɔrɔ wɛrɛw la an ni maliyɛnw kumana ambassadeur yɛrɛ sigilen na a bɛ kɔmi an taalen foyer kɔnɔ kuma yɛrɛ fanba tun kɛra nina ko in de na k'a sɔrɔ a ye gɛlɛya mun lase maliyɛnw ma jamana in kɔnɔ kɛra sababu ye denmisɛnnin caman bɛ yen u ma se ka papiye sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛw dɔ b'a la u ma se ka papiye sɔrɔ k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ papiye komasera ka ka tiɲɛ dɔw yɛrɛ ta tiɲɛna paseke nina ko sababu la a ye taara a fɔ a waati la yɛrɛ gouvernement yɛrɛ tun ka projet de préparé an b'a fɔ projet de loi pour que k'a lajɛ ni an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ solution mun bɛ se ka sɔrɔ a la donc malheureusement o projet fana ma sira sɔrɔ parce que u tun ko ni député sigi kɛra assemblée b'a voté mɔgɔ mun ni tɔgɔ fila b'i bolo tɔgɔ saba tɔgɔ fila b'i bolo i yɛrɛ bɛ kelen ta u bɛ kelen in bɔ yen donc solution mun kan ka sɔrɔ a la n'o ye projet de loi in kɛ a tun bɛ kɛ sababu ye bon minnu tɔgɔ ko ni fɛn wɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu bɛ papier ko in na a tun bɛ se ka nina ko la a tun bɛ ɲɛnabɔ ala y'a kɛ élection kɛra député voté kɛra kɛra mankan ye fo assemblée yɛrɛ na ka ci o kɔnɔ o senfɛ o tɛmɛnen kɔ transition nalen fana halisa an ma bolo jigin baara in na an kɔntinera nina ko in a a ɲɛɲini ka solution ɲini a la an minnu bɛ yan haut conseil mun bɛ yan an ni an ye ja ko caman fɔ an ye proposition caman kɛ fana dossier fana taara haut conseil la bamakɔ an ka président ba mun bɛ habib sylla n'a ka membre minnu bɛ yen olu fana u ye ko caman kɛ u ni minisiriw sigira ministre des maliens de l'extérieur sigira ni ministre de eh, administration territoriale sigira u ni premier ministre yɛrɛ sigira a kuma taara fo bah n'daw fɛ président fɛ donc solution ka ɲini parce que fɛn mun don a gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan kojugu donc baara kura tɛ minisiri fana nalen fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnsila la an taara ni proposition ye an bɛ se k'a fɔ proposition yɛrɛ tun tɛ kura ye quoi minisiri y'a yira k'a fɔ solution kan ka sɔrɔ nin ko in na mais mun ka d'a ye proposition fɛn kɛra mun dɔw tun y'u ta sɛbɛn dɔw tun ta sɛbɛnnen tɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ papier document kelen u k'a ci ale ma donc pour que gouvernement bɛ baara k'a kan ka ka problème in ka solution sɔrɔ a la an ye consul ambassade ye don baara in kɛ le 8 an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ eh, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade la an ye proposition ninnu fara ɲɔgɔn kan a taara fo proposition mugan ni saba ɲɔgɔn na olu cira ka taa bamakɔ minisiri ma o proposition ninnu sɔrɔ an da sera yɔrɔ dɔ la an ye an tɛ se ka proposition bɛɛ walawala mais an kɔni y'a yira k'a fɔ proposition minnu kɛra premièrement k'a lajɛ peut-être que nina ni eh, passeport ko bɔ ɲɔgɔn na filanan a k'a lajɛ mɔgɔ mun ni ni nina b'i bolo bɔn i bɛ baara kɛ ni tɔgɔ papiye mun ye faransi yan n'a y'a sɔrɔ papiye mun bɛ e bolo faransi yan ani nina bɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u k'i ka nina korije ka bɛn i ka papiye mun b'i bolo yan paseke i ka droit bɛ liyelen don o papiye in de la n'o kɛra i bɛ se k'i ka pasiporo sɔrɔ n'i ka pasiporo sɔrɔ i bɛ se ka ka n'i ka ni carte séjour date sera i bɛ se ka taa préfecture la ka changer donc mɔgɔ si ka papier kana tiɲɛ nin nina ko in na a filanan ye mun ye mun ka gɛlɛn fana an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ e ka dossier de bɛ circuit la i y'i ka dossier don ayiwa dosiye in donnen ko ayiwa jaabu dira ko an bɛ papiye d'i ma i ka na n'i ka pasipɔrɔ ye n'a sɔrɔ pasipɔrɔ i ka eh, nina mun b'e bolo ani e ye dosiye mun don yan pour que i ka papiye sɔrɔ o fana bɔlen bɛ ɲɔgɔn na donc u k'a lajɛ k'i ka nina ye ka bɛn i ka dosiye mun bɛ i bolo yan mun bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka ayiwa papiye sɔrɔ ka baara kɛ ka fɛn nafa yɛrɛ ye ka fɛn nafa somɔgɔ ye ka fɛn nafa jamana ye minnu fana b'an bolo bamakɔ olu fana minnu blokelen don nina ko la dɔw ka papiye bɛ ɲini ka tiɲɛ o sen fɛ u k'a lajɛ minnu blokelen bɛ bamakɔ u ka solution ɲini ka pasiporo d'u ma u ka na ka baara kɛ u ka papiyew kana tiɲɛ minnu fana ka dossier bɛ préfecture la komi an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka papiye b'i bolo donc nina in ni papiye tɛ ɲɔgɔn ta u ka i ka nina bɛn i ka papiye in na parce que o de o de bɛ an bɛɛ mako ɲa parce que n'i ka papiye tiɲɛna faransi a bɛ kɔmu o fana bɛ na ni gɛlɛya de ye eh, an bɛ mun dɔn parce que jamana mun don ni papiye t'i bolo a bɛ kɔmi i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ a bɛ a bɛ nɔɔni de donc minnu fana passeport biométrique b'u bolo 2016 la sisan a change tuma se a dati banna o fana dɔw taara n'u ka passeport ye pour que k'a change gɛlɛya sɔrɔla a kɔnɔ an y'a fɔ passeport biométrique bɛ minnu bolo depuis 2016 minnu dati sera u k'olu fana vraiment u k'o fana change ka kura d'u ma donc pour que u mako kana sa tuguni donc an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye c'est que haut conseil la proposition mun kɛra proposition mugan ni saba a bɛɛ proposition dabɔlen ye ka maliyɛnw minnu bɛ kɛnɛma ani minnu yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ nina ko in problème ka ban pewu pewu pewu ka loi yɛrɛ ta yɛrɛ mɔgɔ mun na ni tɔgɔ fila b'i bolo i bɛ kelen ta don ye u b'o bɔ yen en tout cas solution minnu kɛra mugan ni saba minnu kɔni taara bamakɔ ala barika la o kɔni ye solution ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni gouvernement ye baara kɛ o kan an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲinɛ a la an ye mun fɔ fana c'est vrai que an kɔni y'a yira ko ayiwa papiye ko nina ko problème bɛ mɔgɔ minnu kan haut conseil ye aw yɛrɛ ka tɔn de haut conseil aw de y'a sigi maliyɛnw ka tɔn don a bɛ baara kɛ aw de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni problème b'i la a ye na an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini a la an k'a lajɛ fana consulat in u k'a lajɛ consulat bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na parce que ka sababu kɛ dɔw bɛ yen nina ko problème t'u la mais an mako bɛ consulat la su ni tile consulat ka baara tɛ nina ko dɔrɔn ye donc an bɛ nina ko gɛlɛya mun na an bɛ solution ɲinin a la o ye wajibi ye an ka an bɛ an bɛ solution ɲinin a la an hakili la solution fana bɛna sɔrɔ a la mais ni consulat fana dayɛlɛlen datugulen tora a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye mɔgɔ minnu hali ni papier ko problème t'u la olu fana bɛ se ka papier problème sɔrɔ a senfɛ donc an kɔni b'a la gɛlɛya bɛ minnu na an ka solution ɲinin o la mais a kana kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc an ka ko in an k'a ɲini jima jɔlen na an k'a ɲini hakili la an bɛɛ sago ye sago kelen ye bɛɛ k'i ka papiye sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ donc o de tun don an ko an ka bɔ k'a fɔ k'a yira aw la haut conseil la an ma baara in an m'a bila an bɛ yan peut-être que an kɔni bɛ mun fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya sugu o sugu bɛ maliyɛnw kan an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la aw yɛrɛ b'a dɔn hali korona ko in na kɔrɔna ko ɲɛ siɲɛ fɔlɔ in na mɔgɔ minnu banna kɔrɔna la o mali mali gouvernement ma sɔn u ka taa mali u su ka taa mali la caman su donna yan mais conseil wulila k'a yira k'a fɔ non o ye fɛn ye a ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ yan u bɛ si u bɛ baara kɛ faransi yan u b'u ka cotisation sara u ye assurance ta u b'a fɛ que n'u sara u su ka taa mali la donc u k'a lajɛ o yɔrɔ in na ka solution ɲin'a la ala y'a k'an bɛ don min na bi gouvernement yɛrɛ sɔnna ni kɔni saya kɔni sera a kɛra sababu o sababu a kɛra korona ye a kɛra bana wɛrɛ o ala barika la gouvernement ye o layidu ta a y'a dafa fana su bɛ taa mali la donc an bɛ baara kɛ ko caman caman de kan mais an bɛ gɛlɛya mun na an bɛ baara la su an bɛ baara la tile mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ se k'a seereya an y'u dɛmɛ nin nina ko in na mais an ye mun fɔ nina ko in a tɛ se ka kɛ an b'a régler dossier par dossier faut que gouvernement ka solution globale de ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ta bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin yɔrɔnin kelen donc bɛɛ k'i bɛɛ bɛɛ bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ nina ko problème b'i la bon qu'on trouve une solution globale ne hakili la proposition minnu kɛra o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ o mɔgɔ nina ko problème b'i la ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la quoi donc o de tun don ko an ka aw ka bɔ ka wale ɲuman na k'a yira aw la k'a fɔ baaraw kɛra baaraw bɛ sen na proposition kɛra proposition taara gouvernement b'a la ka baara kɛ o kan halisa an bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara in an ka ala ka a bɛ se ka kɛ k'a kɛ cogo min na ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ bon eh, mun bɛ consulat ko in na mɔgɔw ka bɔ yan ka taa fo lyon ni fɛn ninnu o fana y'a dama problème ye halisa an bɛɛ k'a lajɛ donc an ka ko in an ka traiter hɛrɛ ni baden kɔnɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ o mɔgɔ papier ko kelen euh, problème b'i la nina ko an bɛɛ ka sigi haut conseil b'aw de ka bila la an bɛ an bɛ solution sɔrɔ a la n'ala sɔnna voilà o de tun don an ko an ka bɔ bi k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn halisa an bɛ ka an bɛ mali an bɛɛ fa kelen ba kelen donc an b'a fɛ baara in a ka ɲɛnabɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ala ala sababu la fana a bɛna kɛ baaraw bɛ sen na an dalen b'o la donc foli ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye halisa an bɛ gɛlɛya mun na ala ka gɛlɛya tɛna an bɛɛ lajɛlen kan ala ka jamana basigi aw ni ce aw ni baraji donc n'an ye kuma fɔ n'a digira mɔgɔ mun na aw bɛ yafa an ma an m'a dabɔ a kama merci beaucoup